eh, ndị be anyị ndewonu ee eh, ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke tata wee na-asị nke onye chiri nya zere anyị na-asị na ụbọchị nke tata foo taa ga-efotere anyị mma ọ ga-eweta udo ngozi na agamnilu n'ala Igbo nakwa mba ụwa dum ee aha m bụkwa Chidi Ikenna Amobi wee na-ewetara gị ozi isi Igbowood TV Igbowood TV bụ ngalaba na-afụ maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo n'ebe ọ dị iche anyị na-asị na asụsụ anyị ama nna anyị na-agba mbọ na-ewetara gị ihe ọbụla anyị ji akwalite asụsụ site n'egwu ejije akụkọ ọgba ama dị iche iche anyị na-enye gị ya n'asụsụ nke anyị ka asụsụ anyị wee na-aga maka ọdịnihu anyị wee na-asị gị ndewo ee akụkọ nke ị ga-anụ n'ụbọchị nke taata bụ akụkọ si Anambra steeti wee bịa aka na-achị Anambra steeti bụ Chief e, Mmadụabụchi Willie Obianọ Akpọkuedike Global emeela ka amara na ahịa Eke Ọka nke dị na Ọka South Local Government bụ nke a ga-emechi emechi na ụbọchị Mọnde mkpụrụ ụbọchị dị na iri na ise n'ime Jun a nke afọ 2020 anyị nọ n'ime ya e kwuru na ihe kpatara eji chọọ imechi ahịa nke a bụ na ndị na-azụ ahịa ma ndị na-ere ere adịrọ edebe iwu dịka gọọmenti etiti ma nke steeti a bụ Anambra steeti si wee nye na ihe e kwuru bụ na ị ga na-edebe mmiri eji akwa aka mmiri na-agba agba ị ga-eweta ncha ndị mmadụ ga-eji na-akwa aka ha ị ga na-ekpuchi imi gị na-ekpuchi ọnụ ma ị na-azụ ahịa ma ị na-ere ere ma ị na-azụ azụ sị ha adịna anọ eh, nso karịa 2 meters otu a ka gọọmenti si wee nye ya nakwa ndị ọzọ ewee na-eme na ahịa ga-abụ ahịa a ga-emechi emechi wee ruo mgbe ọbụla a ga-amakwa na ọ dịgo mma iji mepewe ya bụ ahịa a wee zụbakwazịa ka ahịa ndị ọzọ si azụ wee na-ekwukwa na kọfiu nke bụ na ịma mpụtakwa ezi na ị ga-anọ n'ime ụlọ gị oge ọbụla ọ kụrụ elekere asatọ nke abalị wee ruo elekere isii nke ụtụtụ oge ọbụla wee dịrị gaba na otu a otu gọọmenti si wee kwue e wee nyekwa ntụziaka wee na-agwa ndị ahịa ndị ọzọ nọkwa na Anambra steeti ka uche ha dị ya ka ihe mee ahịa Eke Ọka hapụkwa ime ha ka ha na-edebekwa iwu enyere maka coronavirus maka ndụ ndị mmadụ ndị na-azụ azụ na ndị na-ere ere ihe gọọmenti steeti a bụ Anambra ji wee mee ihe dị otu a bụ na afụrụ na ndị mmadụ ndị na-enweta nya bụ ọya a kpọrọ coronavirus covid-19 dịzị ụba na-agbago n'elu n'elu na Ọka South Local Government ewee sị ka emechigodi ya bụ ahịa ka e wee gbatụlata ihe dị otu a na-emenụ maka ọdịmma ndị mmadụ niile onye zitere bụ ozi bụ prọfesọ solo chukwulobelu onye bụ odeakwụkwọ nke anambra steeti anyị nwa wee na-ewetara gị ya na igbowood tv ebe ị ga-anụ na afụkwa akụkọ ọbụla maọbụ ejije maọbụ egwu gbasara ndị igbo gbasara omenala anyị gbasara nke anyị ji dị ebube nke anyị ji wee karịchaa anyị wee na-asị gị gbaa mbọ sọskraịba na igbowood tv ka ị wee na-afụ ihe ndị a niile n'asụsụ nke anyị maka nke anyị bụ nke anyị nke m bụ nke m nke nwa bụ nke anyị anyị wee na-asị gị ndewo daalụ aka m bụkwa onye nke gị chidi ikenna amaobi wee na-asị gị ka ọ dị ka enwe enwere di anyị ga-afụ echi ma fụkwa n'ụdị dị mma ekeneka m gị wee sị gị daalụ